onye ndu anyị kpọrọ maazị Nnamdi Kanu kedu aha etiti ya agwasị ndị bekee a sị middle name kedu aha etiti maazị Nnamdi Kanu aha ya Nnamdi Kanu kedu aha etiti ya kedu middle name ya

Nnamdi Chukwuemeka Kanu Nnamdi Chukwuemeka nya Ojukwu ọ dị mma ọ dị mma Nnamdi Chukwuemeka ụnụ afụ na a bago nwanne ya nwoke afa ọzọ
aha ya wụ maazị mgbe maazị bụgodu aha mgbakwunye Nnamdi Okwu Kalụ gị amụtana nke a amụtara m nke a Nnamdi Okwu Kanu ajụjụ nke anọ jụrụ wee sị gịnị wụ telivishọn n'asụsụ Igbo
ihe onyonyo ee ihe onyonyo anwa ihe asụsụ ọzọ ka ọzọ ka ihe onyonyo ajụjụ ikpeazụ gị ya bụ asịsa ikpeazụ akpati onyonyo
akpati onyonyo ihe onyonyo kedụ nke i we akpati onyonyo akpati onyonyo ya bụ asịsa ikpeazụ gị asịsa ikpeazụ gị ndị edekwa m akpati onyonyo ọ dị mma ọ dị mma ajụjụ nke iri isii jụrụ wee sị gịnị wụ generation n'asụsụ Igbo generation n'asụsụ Igbo bụ agbụrụ agbụrụ asịsa ikpeazụ gị bụ ya ahụ generation na asụsụ Igbo wụ ọgbọ agbụrụ wụ lineage lineage chee ka m jụọ ka m jụọ ka m gbakwunye okwu na nke a hmm. lineage okay ị sị na generation bụ gịnị ọgbọ ọgbọ ọgbọ eche m ọgbọ ma ịtụgharịkwa ya ọzọ ka nke oge ke m sị na na ị bụ ị bụ ọgbọ m hmm. nke pụtara na a mụkọtara mụ na gị na gị bụ ọgbọ mgbe na ọ bụ na ị na anya otu ahụ maka m bịa m sị onye a bụ ọgbọ m hmm. onye a bụ ọgbọ m ihe ọ pụtara na asụsụ Igbo na oge ke ka nke ọ sị na a mụ m n'afọ a e, m bịa kwuo na onye a bụ ọgbọ m ọ pụtara na a mụkọtara mụ na gị na ofu afọ

em ihe i ji fụ Breko table water ebe a Ọ- Breko table water bụ ihe na-akwado em asọmpi a anyị na-eme ha na ndị Moniepoint ọ bụrụ na ị bụrụ onye mmeri akara akara ọba ego ị ga-enye anyị bụ akara ọba ego ndị Moniepoint maka na gịnị Moniepoint bụ akara a. ya ha bụ ụlọ akụ bụ ọ bụrụ na anyị zitere gị ego ịma mbe na-asị anyị na afụbekwa m ya afụbekwa m mm, mm, adị akọ ụdị akụkọ na Moniepoint o dokwu gị anya nke a bụrụ na ọ ga-abịa tụgharịba okwu ya mere anyị ji na-ekwu na Moniepoint amaka ṅụọgodu mmiri ndụ nwegodu nwetagodu onwe gị ị ghọta ma mara amara na ndị ọzọ na-akwado anyị wụ Moniepoint ee eh, biko gwatụla anyị ndị Moniepoint ọmarịcha okwu makwazi ndị Braiko table water dịka ha si wepụta onwe ha na-akwado ya ka ị nwee ịgwa ha a bịa n'ihe gbasara ego hmm. nke na-eme ugbu a m ga-asị na ndị Moniepoint na-agbalị nke nnukwu maka na akakụ dị mbe akpọrọ onye ọbụla afa akpọrọ onye ọbụla afa nsogbu adịrọ ha na-agbanị ha na-agbanị hmm. ọfụma hmm. ma i nye mmadụ ego ma i zigara mmadụ ego ọ pụta na na i ji Moniepoint na-esendị ego ozugbo hmm. ozugbo kpam i mere ya ọ na-aga m wee sị ka ha ka ha jisie ike ha na-agbanị ha na-agbanị nke ọfụma ha na-agbanị ọfụma ọfụma ihe m nwere ịgwa ha nke nke taa na ha jisie ike o nwee nke ọbụla ndị mmadụ ekwugo na ha adịrọ eme ọfụma ha gbanị ege ntị nke ahụ eji mana mụ onwe m nke taa o nwere nke ọbụla m nwere ịkọjọ ha hmm. ma ọ bụ ịgwa ha that na gị na ha na-eme ọfụma ịgwa Braiko Braiko na-agbanịkwa nke ha a sịkwa na mmiri mmiri mmiri anyị maara ọfụma n'anị Igbo hmm. ma na mba niile hmm. ma ma

i weghara ohere hmm. ịpụta n'ụdị ka ihe a ikwu okwu nke ihe niine gbasara gị e, e, e, ihe niine i bu n'obi ikwu hmm, onye i bu n'obi ikwu ee Braiko eh. abụ m onye abụ m nwa afọ ebonyi steeti eh. nwa afọ ebonyi steeti and a bịa ndị Igbo sị na asụ na bekee sị em, ịdị proud of ebe i si na-apụta I'm, I'm proud of Ebonyi steeti and mmiri a na-abụkwa mmiri nwanne m nwanne anyị nwoke onye Ebonyi steeti na-asịkwa ndị Ebonyi steeti niile Braiko bụ nke anyị nke anyị bụ nke anyị nke anyị bụ nke anyị Ee, mmiri mmiri mmiri na- mmiri na-asa njọ Bụrụ- ị bụrụ onye Ebonyi ị fụ ị fụ Braiko water ihe ọ- i- ụtọ onye ma anyị ga-eji ya esi kwado nwanne anyị nwoke bụ Braiko water kwado ya ọfụma

Hmm. your sins will forgive you ọ dịkwa mma n'ọnụ Braiko amaka na ọhịa taa ọ maka ọfụma ọhịa taa ọ maka ọfụma ọ dị mma ka ị gbapịa ọsọ nna deme ogbuefi ogbuefi gị nke a na-etu gị ogbuefi nwa egwu nwa na ya eze eze abata nwa na ya eze eze abata mana ịbụ ọka mba enye gị o kwesịrị ekwe ịtọ mma enye gị ịtọ ime ọma onye kwa na-eto na-agụrụ m ịbụ nke m wepụta wepụta ogbuefi nwa na ya eze eze abata ngwa butuo deeme deeme dịka i si bịarute onye bụ ihe anyị na-eme na-aga